A Chláir, sula labhraíonn muid faoin bhfeachtas Walk for Water, an féidir leat cur síos a thabhairt d'éisteoirí Raidió na Life faoi Aidlink? Cé sibh agus cén saghas oibre a dhéanann sibh, le do thoil? Dia dhuit, Darren. Is muidne Aidlink, eagraíocht cúnaimh neamhrialtasach an-bheag. Tá muid bunaithe i gCrois Araild i mBaile Átha Cliath agus oibríonn muid i hearnáil an chúnaimh thar lear. Is é ár gcúis a bheith ann chun feabhas a chur ar shaol na ndaoine atá ina gcónaí i mbochtanacht sna ceantair ina n-oibrímid i gCéinia, Uganda agus Gána. Creidimid go bhfuil comhpháirtíocht an prionsabal is tábhachtaí i forbairt domhanda. Is de réir sin an obair a dhéanaimid. Tá sé sin leis ár gcomhpháirtithe eagraíochtaí éagsúla cé a dhéanann obair an-tábhachtach lena phobail agus tugann Aidlink cabhrú leo ina airgead agus eolas uainn. Tá ár gclár ag díriú ar riachtanais bunúsacha, uisce agus. sláintíocht an chéad uair agus oideachas, sláinte agus slándáil bia. Is é slándáil bia gníomh a ghlacadh chun a bheith cinnte go mbeidh go leor bia le fáil do gach duine ar feadh ní hamháin an tseachtain seo ach ar feadh na seachtaine is na blianta seo chugainn fiú má tá triomach sa cheantar. Na cláracha go léir seo atá ceangailte le chéile mar you know má tá duine ocrasach nó tinneas mar d'ól siad uisce salach ní bheidh sé nó sí in ann a lán obair a dhéanamh nó á fhoghlaim ar scoil. Sin go cinnte. Ach bhíos ag breathnú ar bhur suíomh idirlín agus caithfidh mé a rá go bhfuil obair an-leathan á dhéanamh, á dhéanamh agaibh agus níl an t-am againn díriú isteach go mór i ngach earnáil. Sin, ach caithfidh mé a rá go bhfuil suim agam i gcúpla gné den obair a dhéanann sibh ach go háirithe mar ceapaim go bhfuil easpa mórfhócas orthu in Éirinn ar aon nós, is é sin ag obair le cailíní ar dtús. Tá a fhios agam go bhfuil a lán eagraíochtaí cúnaimh neamhrialtasach ag iarraidh fócas mór a bheith ar chailíní óga i dtíortha i mbéal forbartha ar fud an domhain ach tá sibhse mar cheann de na chéad eagraíochtaí in Éirinn le béim mhór, le béim mhór a thabhairt orthu go hoifigiúil, nach bhfuil? Bhuel, mar a dúirt mé, is é ár gcúis i ginearálta chun feabhas a chur ar shaol na ndaoine i dtíortha i mbéal forbartha. Ach an fhírinne a insint, ní beidh forbartha ar siúl in aon áit thar an domhan gan comhionannas inscne. Dá bhrí sin, is é cearta na mban ceann den ár bpríomhthosaíochtaí. Mar shampla, ceann den ár gcomhpháirtithe, The Girl Child Network i gCéinia, feachtas siad ar son cearta na cailíní ar oideachas. i gcoinne Circumcision ar chailíní agus cuireann siad leithris ar fáil atá oiriúnach do chailíní chun cabhrú leo fanacht sa scoil mar dhéagóirí, in ionad a bheith pósta nuair a bhíonn siad fós an-óg, b'fhéidir dó dhéag mbliana d'aois. Freisin tá clubanna Rights of the Child, ar siúl in a lán scoileanna anois buíochas le The Girl Child Network agus tá sé léirithe go bhfuil níos mó cailíní ann, agus buachaillí freisin, in ann iad féin a chosaint i gcoinne mí-úsáid, pósadh leanaí, circumcision, agus go bhfuil tuiscint níos fearr acu faoin tábhacht a bhaineann le hoideachas agus na roghanna a bheidh acu nuair a nuair a chríochnaíonn siad sa scoil. Ok, sin go hiontach. Obair eile ba mhaith liom caint faoi díriú isteach air a dhéanann sibh atá an-tábhachtach ná obair shláintíochta nó sanitation. Is fadhb ollmhór í, nach ea? Faigheann 2,000 leanaí bás gach lá thar an domhan ó ghalair mar chúis easpa uisce glan agus sláintíocht shásta. Oibríonn Aidlink go háirithe i bpobail tuaithe chun uisce glan, áiseanna leithris agus oideachas sláinteachais a chur ar fáil le haghaidh gach duine san áit. Na torthaí, tá siad an-tábhachtach do leibhéal sláinte, tinreamh scoile agus táirgiúlacht a mhéadú. i measc na ndaoine go léir. Tá a fhios ag cách go bhfuil fadhbanna ann le easpa uisce i roinnt áiteanna ar an domhan i dtíortha i mbéal forbartha, ach tá sé, ach tá sé beagáinín dochreidte dar liom, like, níos mó, like, arís eile, like, tá sé, tá, gna, níl leithreas ag 2.5 billiún duine ar domhan agus, Um, tá sé sin dochreidte, dar liom. Tá súil beidh i bhfad níos mó béime curtha air seo go hidirnáisiúnta leis na spriocanna domhanda nua a bheidh againn an bhliain seo chugainn, sé sin na spriocanna nua domhanda atá ag teacht in áit na spriocanna forbartha na mílaoise nó MDGs. Ok Clare, sin go hiontach. Is maith, is iontach rud é sin go bhfuil sibh ag obair ar sláintíochta. Is rud ana tábhachtach é. Tá sibh ag obair ag, tá sibh ag déanamh obair ana leathan in san trí tíortha ina n-oibríonn sibh so fair play. Sular imíonn tú ón gclár inniu, An féidir leat insint dúinn faoin bhfeachtas 'Walk for Water' atá ar siúl ar an Satharn seo le do thoil? I mo thuairim féin, is é uisce, or easpa uisce agus sláintíocht, ina fhadhb domhanda agus mar sin, mar sin tá sé an-tábhachtach go mbeidh daoine in Éirinn agus i ngach tír eile ag foghlaim faoin fadhb agus a bheith ag caint faoi, ag caint faoi sa scoil, sa bhaile agus go háirithe leis na polaiteoirí Éireannach. cé a oibríonn sna institiúid idirnáisiúinta cosúil leis an Aontas Eorpach, mar is iad a bhfuil cumhacht acu chun athrú sástacht a dhéanamh. So, dá bhrí sin, is é feachtas domhanda ná Walk for Water, faoi faoi na rudaí mar seo, faoi sláinte agus sláintíocht, le fócas mór ar uisce agus leithris. So, tríd an seachtain seo chugainn, thar an domhain, Beidh 300,000 duine ag glacadh páirt i siúlóid dlúthpháirtíochta leis na daoine sna tíortha i mbéal forbartha, cé a shiúlann achar fada gach lá chun uisce a bhailiú. In Éirinn, beidh daltaí ó scoileanna thar an tíre ag siúl ar feadh sé ciliméadar agus ag iompar buicéad uisce chun tacaíocht a thaispeáint dá bpiaraí in Afraic, cé a dhéanann thurais mar sin gach lá. Bhí mé amuigh ar maidin inniu leis na daltaí i Drogheda Grammar School ag labhairt leo faoin feachtas mar beidh siad ag glacadh páirt an seachtain seo chugainn. Freisin beidh na cailíní ó Loreto St Stephen's Green, Loreto Beaufort i Rathfarnham, Loreto Dalkey agus Sion Hill i Blackrock ag glacadh pháirt agus cailíní agus buachaillí freisin ó Firhouse Community College, agus tá súil agam go mbeidh níos mó scoileanna páirteach freisin ach tá níos mó eolas faoi ar ár suíomh gréasáin is é www.aidlink.ie. Sin go hiontach. Claire, go raibh míle maith agat as ucht teacht ar an gclár chun insint dúinn faoi sin agus an obair atá á dhéanamh agaibh faoi láthair. Tá a fhios agam go bhfuil sibh ag obair le GOAL, an eagraíocht GOAL, an tseachtain seo, nach bhfuil, ag bailiú airgead ar na sráideanna freisin.